Go mbeannaí Dia dhaoibh agus tá céad míle fáilte romhaibh isteach ag clár na seachtaine seo. Bhuel beidh ceoltóir cumasach as Doire Cholm Cille ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin é Tomás Ó Canainn. Tá cuid mhaith den domhan mór siúlta aige bail ó Dhia air de bharr a chuid ceoil, in éindí leis Na Filí ar feadh deich mbliana agus roimhe sin in éindí le banna céilí i Liverpool. Tá blianta fada caite aige ag léachtóireacht in Ollscoil Chorcaí freisin agus Tá teangacha go leor ar a thoil aige cúig cinn acu ag an bpointe seo agus níl sé stoptha ansin fós ach an oiread, tá sé ag foghlaim tuilleadh acu agus cloisfidh muid fúthu sin ar ball uaidh. Ach i dtosach, a Thomáis, céad míle fáilte isteach romhat agus aithne mhór againn ort mar cheoltóir agus mar mholtóir agus rudaí den chineál sin ag féilte agus eile. Ach cén sórt leidín beag a bhí ionat ag fás suas, I nDoire Cholm Cille, b'fhéidir? Bhuel, ní thig liom sin a rá leat go díreach ach fuair m'athair bás nuair a bhí muid uilig an-óg agus bhí an cúigiú duine sa chlann le breith fós so fágadh mo mháthair le cúigear againn agus, bhuel, bhí mé ag na Bráithre Críostúla i nDoire Cholm Cille ar dtús agus ansin Coláiste Cholm Cille agus bhí ceol ag mo mhuintir i gcónaí. Gidh nach raibh fhios agam sin i gceart mar Ní raibh 's agam go raibh mé dhá bhliain is fiche go raibh mo mháthair in ann an veidhlín a sheinm. Bhí fhios agam go mbíodh veidhlín ag m'uncail agus m'aintíní agus ag mo sheanathair Francie Murphy i nDún Geimhin thuas i nDoire ach ní raibh 's agam go dtí go raibh mé dhá bhliain is fiche go dtí go dtug mé veidhlín isteach sa teach lá amháin mar bhí bhínn ag seinm le Protastúnach ansin, Seán Pasker. Agus d'imigh sé abhaile an oíche seo, d'fhág sé an veidhlín mar go raibh sé ag cur fearthainne, agus bhí sé ar a rothar, d'fhág sé an veidhlín. Bhí mise ag baint triail as an veidhlín an lá ina dhiaidh agus dúirt mo mháthair liom nach féadfá níos fearr a dhéanamh, agus chuir sin iontas orm, nó bhí sí i gcónaí iontach mar a déarfá spreagúil nuair a bhínn ag triail rudaí, agus dúirt mise léi, ó triail thusa é níl sé furasta. Thosaigh sí ar an veidhlín. Agus ar dtús ní chuala mise ach scríobadh, ansin chuala mé Flowers of Edinburgh, reel, ba bheag nár thit mé as mo sheasamh. So nuair a chuaigh mé ar ais go Manchester an uair sin, cheannaigh mé veidhlín, chuir mé chuici é agus lean sí de ar feadh tamaill, ansin thug sí do m'iníon Nuala é, nó bhí Nuala ag fás agus bhí an. Veidhlín mór dhíth uirthi fán am seo, so sin mar a bhí. Cén aois a bhí t'athair nuair a bhásaigh sé? Bhí sé tríocha sé. Céard a bhí ag gabháil dó? Bhuel, bhí sé ina innealtóir ar bord loinge agus bhuail appendicitis é thar lear áit éigin agus bhí an captaen ag iarraidh é a chur isteach go dtí an t-ospidéal i mBéal Feirste ar an mbealach ar ais ach b'fhearr leis dul ar ais go dtí an teach go dtí Cúl Raithin áit a raibh muid ag an am sin. So fán am sin bhris an appendicitis agus eile agus bhí sé cúig lá san ospidéal i gCúl Raithin agus fuair sé bás. Sea.
Agus ar ndóigh an saol go dona ag an am agus gan rudaí chomh fairsing agus atá sa lá atá inniu ann. Bhí go leor le déanamh ag do mháthair ach rinne sibh go maith sa saol. Ó rinne bhí, ó, a bhuíochas sin ar fad do mo mháthair. Tháinig sí ar ais go Doire ansin. agus bhí sí ina cónaí in aice le aintín s'againne, m'aintín Caitlín agus a fear agus ba mhór an chabhair iadsan dar ndóigh ach thóg sí an cúigear againn agus you know, that was great. Nuair a d'imigh tú as an mbaile labhair tú ansin ar Mhanchester, tá a fhios agam go raibh tú i Liverpool agus na háiteachaí sin. Cé ndeachaigh tú i dtosach anois nuair a d'fhág tú? Well ar dtúis Chuaigh mé go Béal Feirste go dtí an ollscoil ansin agus rinne mé innealtóireacht. Chuaigh mé ansin go dtí Manchester agus bhí mé ag obair le Metrovic, thall ansin i Trafford Park i Manchester. Ina dhiaidh sin tháinig mé ar ais go go Béal Feirste agus bhí mé ag obair le Bord Soláthair an Leictreachais thuas in sa Tuaisceart agus ag déanamh taighde ar an ollscoil ag an am chéanna agus tháinig an tOllamh ó Liverpool agus thairg sé fellowship domh le dul chun PhD a dhéanamh i Liverpool agus bhí mise an-tógtha ar fad leis sin mar thug sé níos mó airgid domh ná mar bhí á fháil agam ón EBNI ag an am sin chuaigh mé go Liverpool agus dar ndóigh bhí oiread sin ceoil i Liverpool bhínn ag seinm le buíontaí ceoil gach oíche sa tseachtain agus ansin chuir muid an Liverpool Céilí Band ar bun. Ar tú duine de na bunaitheoirí? Aye, mise duine acu. Bhuel ar dtúis, mé fhéin agus Kit Hodge, bhunaigh muid an Comhaltas i Liverpool, sin an chéad bhrainse ariamh thall ansin. Sea. Agus ansin, thosaigh muid an Bhuíon Cheoil agus bhí sin iontach maith. Ach d'fhág mise iad ansin i mbliain seasca haon. Mar tháinig mise ar ais. Ní ag imeacht ón gceol uilig anois é ach nuair a labhair tú ansin go ndeachaigh tú go Manchester agus tá seans go mbeadh go leor inniu nach bhfuil fhios acu faoi seo ach d'imir tú sacar agus agus agus chuaigh sé an-ghar nach ndeachaigh tú ag nach raibh tú ag imirt in Old Trafford. Sea, bhuel.
Sin greannmhar. Bhí mé ag imirt sacar ins an Lancashire Amateur League agus ins an Lancashire Amateur Cup chuaigh muid isteach go dtí an semi final agus dá mbuaimis an semi final bheimis ag imirt an final in Old Trafford. Chuireamar an scéal seo ar ais go dtí mo mháthair agus chuaigh an scéal thart na comharsain go raibh mé ag dul le bheith ag imirt do Manchester United. So sin an scéal a chuaigh thart. Bhí orm sin a chur 'na cheart. Arb iad Man United a leananns tú ó shoin i leith? Yes, stoiche é. Stoiche go bhfiain. Mar ins na blianta sin bhí Jackie Carey, Éireannach clúiteach, ag imirt dóibh sin agus you know bhí daoine, Blanchflower agus daoine mar sin, leo an uair sin. So yeah, rud mór é. United sna blianta sin. Cén sórt saoil a bhí agat a Tony taobh amuigh den cheol agus tá a fhios agam go raibh tú ag foghlaim chuile lá baile ag foghlaim an cheoil nuair a bhí tú ag fás suas ach taobh amuigh ó sin agus gan dul go Old Trafford agus é seo ar fad, céard eile a bhí tú a dhéanamh a raibh spéis agat iontu? Bhuel, sna blianta sin bhí suim agam i gcúrsaí raidió, amateur radio agus. Fuair mé ceadúnas oifigiúil d'amateur radio so ar feadh cuid mhaith de mo shaol bhí na, go leor de sin, na transmitter féin agam sa bhaile agus eile agus tharla cúpla rud greannmhar faoi sin. Bhí mé i dteangmháil le Vatican, ní Vatican Radio but radio amaitéarach ins an Vatican agus Jesuits ab ea iad agus tá's agat in Éirinn gheibheann tú call sign ó P&T anseo agus mise EI 7, Alpha Victor. So nuair a ghlaonn tú sin amach ar an aer deir tú Echo India 7, America Victoria nó rud éigin mar sin. So tháinig an fear seo, an Jesuit seo, ar an aer le HV 3, SJ, agus ghlaoigh sé amach Honolulu Victor 3, in áit, SJ, Níor níor dúirt sé Society of Jesus mind you, dúirt sé Strawberry Jam. So chuala mé an gáire ag dul amach ar an aer. Agus ansin uair eile ba bheag nár raibh mé i dteangmháil le King Hussein of Jordan ach chaill mé é. Muise. So ba raidió amaitéarach mór é. So sin píosaí a bhí agat le haghaidh thú a choinneáil ón gceol scaití agus an intinn a choinneáil. Aisteach go leor tharla rud. iontach nuair a bhí mé i dteangmháil le Peru, chuaigh sagart an-chara liom, an tAthair Ó Riain, amach go dtí Peru agus bhínn i dteangmháil leis go minic agus labhraímis Gaeilge an uair sin mar níor mhaith leis go mbeadh fhios ag muintir an tí ansin thall cad a bhí ar siúl aige. So, nuair a bhí an. transmission thart, tháinig fear eile isteach chugam agus Meiriceánach, amaitéarach ó Mheiriceá a bhí ann agus dúirt sé, ah, ar Ghaeilge é sin a bhí á labhairt agaibh? Dúirt mise, yeah. Dúirt sé, bhuel, tá mé ag foghlaim Gaeilge, arsa seisean, agus tá ceirnín agam anseo le amhrán air, ar a dhul 'na chuain domh, an bhféadfá na foclaí a rá liom. Dúirt mise leis, Cén saghas ceirnín, cén ceann ceirnín don teann sin? Na filí agus mise an t-amhránaí, an gcreidfeá sin. Agus ba chuma ach bhí mo aeróg dírithe ar Peru, ní ar New York, bhí seisean ag teacht amach nó isteach ón taobh, mar a déarfá, ó New York, yeah mar go raibh sé an-ghreannmhar. Anois tá tú ag caint ar go leor daoine ag casadh leat ar an mbealach sin, daoine móra le rá, ach casadh Brendan Behan ort? Ó yeah.
Ar an bhfarraige a bhí sibh, ab ea? Bhuel, beagnach. Chuaigh mise amach go dtí Inis Bó Finne ar chósta Thír Chonaill uair amháin ins na caogaidí agus bhí mé ag iarraidh marcaíocht a fháil ar an bhád amach go dtí an t-oileán agus bhí an accordion liom agus tháinig an bád isteach agus nuair a chonaic an fear a bhí i mbun an bháid go raibh accordion agam dúirt sé An féidir leat sin a sheinm? Dúirt mise yeah. Dúirt sé An féidir leat seinm ag céilí? Dúirt mise Cinnte. So thug sé lift amach domh go dtí an t-oileán agus bhí mé cúpla oíche ann lóistín saor, gach uile rud cionn is go raibh mé ábalta a seinm. Ansin ag deireadh na seachtaine dúirt siad go raibh féile mór le bheith i Machaire Rabhartaigh agus bhí muid uilig ag dul isteach agus dúirt siad liom a ligint orm gur dúchasach mé duine ón oileán mar bhí muintir Thoraí ann agus bhí siadsan níos ceolmhaire ná iad agus ba mhaith le muintir Inis Bó Finne a thaispeáint go raibh ceoltóir amháin acu ar a laghad. Ansin chuala muid go raibh fear mór clúiteach le bheith ann, Brendan Behan, so nuair a landáil muid nach raibh Brendan ansin agus tháinig sé chugainn ag ceapadh gur ar gur cainteoirí Gaeilge muid ar fad ón oileán. Thosaigh sé ag labhairt Gaeilge liomsa agus lig mise orm nach raibh fhios agam cérbh é agus ansin thosaigh mé ag caint leis agus luaigh mé The Hostage. rud éigin go bhfaca mise, dúirt sé gur eisean a scríobh é. Ó, sea. So lig mise orm gur iontas a bhí orm. Sea. Agus sin, ó, bhí a, bhí an-lá againn. Sea. Agus ansin, bhí duine, duine ón, ón mhórthír ag magadh faoi Bhrendan agus fána chuid Gaeilge. So thosaigh Brendan, níl fhios agam cad a bhí ann, rud saga mór, níl fhios agam, an ón Táin nó ceann de na seanrudaí Gaeilge.

leis an ardán a raibh sé agus bhí muid ag seinm dó, bhí muid ag seinm ag an Ofráil agus eile is cuimhin liomsa sin agus ag an deireadh bhí sé ag dul thart an ardán, ag beannú agus eile so bhí mise anseo le Tom Barry agus Matt Cranitch as Na Filí, chuir mise suas an phíob mar sin agus aoibh mar seo agus gáire mór so dúirt mise leo féach bheannaigh an Pápa mo phíob agus dúirt siad sin ó thógfadh sí níos mó ná beannacht Phápa chun go mbeadh fuaim dheasa. aici. Sea, sea, sea. So, bhínn tú fhéin agus na filí ag an am sin agus caint ar ba, labhróidh muid ar ball freisin nuair a thiocfas muid ar ais leis an gcéad phíosa eile a Thomáis leis na filí, deich mbliana a chaith tú leo agus chuala mé gur caitheadh isteach thú le haghaidh cúpla uair a chloig gur rug an RUC ort tamall blianta siar agus labhróidh muid ar sin freisin ar ball beag. Fanaigí linn go gcloisfidh sibh tuilleadh scéalta. ó Thomás Ó Canainn théis na bhfógraí seo. Tá sé ar ais, ach i bhfad níos gaire do bhaile an t-am seo. You think the women round Inverness will be happy with my spot on? I would say so, yes.
I've never seen Big Country until last night, I've waited for twenty four years. Téann Hector ar chamchuairt eachtrúil ó chríocha na hAlban go dtí croílár Shasana. Hector san UK, anocht ag cúig nóiméad théis a haon déag ar TG4.

Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár comhrá agus Tomás Ó Canainn, i ndáil liom anseo anocht ag comhrá liom. Thuas sa Tuaisceart, tamall siar Chuala muid scéilín beag gur rug an RUC ort agus chaitheadar isteach sa gcarr agus chaitheadar isteach sa bpríosún le haghaidh cúpla uair a chloig. Shílfeá bail ó Dhia ort le breathnú ort nach fear thú a bhfuil dochar go dhéanamh do dhuine ná do bheithíoch ar bith. Cén fáth a ndearna siad é sin leat? N'fheadar, n'fheadar. Mé ag siúl suas Bóthar na bhFál an Domhnach seo le mo phíob. ag dul go dtí Francie McPeake agus chonaic mé dream a bhí ag imirt peile i gcionn de na taobhshráideanna agus tháinig an liathróid amach ar Bhóthar na bhFál. Rith leaid óg amach i ndiaidh na liathróide agus tháinig rothar gluaisteán suas le RUC man air. Rug sé ar an leaid agus chuir sé armlock air agus leis sin tháinig you know, an t-athair, cheap mise, amach agus scaifte acu agus faoin am seo bhí gluaisteán an RUC tagaithe agus thóg siad an t-athair agus an leaid, bhuel, níl a fhios agam ar thóg siad an leaid nó thóg siad an t-athair, chuir siad isteach sa charr é agus ní fhéadfainn a chreidiúint, bhí, chonaic mé an rud uilig nuair a bhí mé ag teacht chucu agus bhí sé ina raic thuas, so chuaigh mise suas agus bhí mé ag stánadh isteach ann sa charr agus thosaigh mé ag caint leis an tiománaí. Leis sin, bhuail bean ag cúl an chairr, bhuail sí an boot agus dúirt sí rud éigin nach raibh ródheas fán RUC. So, léim Garda eile an RUC man eile as suíochán an phaisinéir agus dúirt sé, Cé rinn sin? Agus dúirt an fear ar an rothar gluaisteán, Eisean thíos ansin, ní mise ach fear eile thíos. fhéadfadh sé a dhéanamh. Chuaigh sé síos ansin agus thosaigh mise ag caint leis an tiománaí duine ana-dheas agus dúirt mé leis gur mhaith liom fianaise a thabhairt ar cad a chonaic mé agus cá raibh siad ag dul etc. Agus dúirt sé liom, leis sin, tháinig an RUC man eile ar ais agus gan aoinne leis ach rug sé ormsa agus dúirt sé, we're having you. So, chuaigh mise isteach sa charr le athair an leaid. agus tugadh go dtí an bheairic muid agus cuireadh muid isteach ins na cillíní agus bhí mé ann tamall maith agus tháinig fear an rothar gluaisteán ar ais a rá go raibh sé chun charge eile a chur i m'éadan. Níor dhúirt mise leis mar ní raibh a fhios agam cad é an dlí ar cheart dom gan aon rud a rá nó é a fhreagairt nó cad é. Ansin tháinig an Sáirsint agus dúirt sé liom go bhféadfainn bail a fháil. Ar dtús dúirt sé liom d'fhéadfá glaoch ar an teach agam féin agus bhí mo mháthair sa teach dúirt mise ar son Dé ná glaoigh ar mo mháthair nó raghaidh sí as a meabhair go bhfuil a mac álainn dulta isteach sa phríosún so fuair mé cara eile James McPeake a rinn bailing amach orm agus bhí mé sa chúirt an lá ina dhiaidh sin ach an dlíodóir a bhí agam Napier d'éirigh sé clúiteach ina dhiaidh sin dúirt seisean liom nach raibh aon seans againn leis an breitheamh a bhí ann agus D'iarr seisean go gcuirfí ar athló é, rud a rinneadh. Agus fuair muid QC ansin ina dhiaidh sin, duine clúiteach, agus nuair a tháinig an cás anuas arís agus ligeadh saor mé. Hmm. Ach níor lig sé domhsa fianaise a thabhairt ba mhaith liomsa fianaise a thabhairt ar mo shon féin, dúirt sé no ní gá. Hmm. So ansin nuair a tháinig an cás an duine eile, mise an finné aigesean, so ligeadh saor eisean chomh maith. Agus. Cén bhliain a bhí ansin meas tú a Thomáis?
68 díreach sular thosaigh na trioblóidí. Díreach sular thosaigh sé. Dá dtéadh muid go go Corcaigh anois agus do chuid oibre thíos ansin i léachtóireacht. Ní léachtóireacht ceoil a bhíodh tú ann nó is é an achair nó innealtóireacht a bhí agam ach ansin nuair bhí mé ag déanamh na hinnealtóireachta shocraigh mé go ndéanfainn BMus faoi Sheán Ó Riada agus Fleischmann an uair sin, nó tháinig mise i 61, tháinig Seán Ó Riada i 63, agus bhíodh corr-tunes deas againn le chéile ann, agus is cuimhin liom a rá leis, ó féach, mise le accordion, agus bhí Seán an-trom in éadan accordions ansin.

níos mó as an cheol Gaelach le píob. Raibh tú féin agus é féin thar a bheith cairdiúil le chéile? Bhí muid an-chairdiúil, nó sin ó 63 nuair a tháinig sé, nó bhí sé insan ollscoil agus bhímis ag caint le chéile go minic insan Common Room, é féin, Séamus Caomhánach, sin deartháir Kruger, agus mise, bhí an-spórt againn le chéile. Bhí aithne agat ar Kruger freisin, an raibh? Bhí, but níos mó ná a bhí agam ar a dheartháir, Séamas. Mar bhíteá sa taobh tíre sin, i nDún Chaoin ar laethantaí saoire. Ó, bhínn, bhuel, i mBaile an Fheirtéaraigh agus i mBaile an Mhúraigh agus i mBaile an Fheirtéaraigh i dtigh Dhónaill Uí Chatháin agus le muintir Shé Ard na Caithne agus le deirfiúr Sheáin de hÓra, Liza, ar an Chloichear sea gach bliain, théimis siar.
Raibh tusa ag caint le Seán Ó Riada gar do na laethantaí ar bhásaigh sé, an raibh? Bhí. Bhí.
Bhí an rang againne, bhí muid díreach tar éis an BMus a dhéanamh, bhí muid istigh ins an Bons aige, bhí sé ins an Bons Cúpla uair an samhradh sin sula dteachaigh sé go Londain, áit a bhfuair sé bás. So bhí muid istigh aige agus is cuimhin liom a mháthair a bheith istigh ag socrú an pillow taobh thiar dó agus Seán ag magadh faoi ag rá, you know, more or less, tabhairt le fios nach leanbh é, go raibh sé ceart go leor agus eile, but bhí siad an-iontach deas le chéile. Agus ansin, nuair a fuair Seán bás, bhí orm na léachtanna sa cheol Gaelach a dhéanamh, a thabhairt ar feadh cúig bhliain. So, ar feadh cúig bhliain ina dhiaidh sin, bhínn ag tabhairt léachtanna san innealtóireacht agus sa cheol ag an am chéanna ag rith ó áit amháin go háit eile. Ach bhí an iomarca ar siúl agam. D'éirigh mé breoite agus chuaigh mé isteach san ospidéal.
B'in é an fáth go raibh an iomarca ar do phláta gur éirigh tú féin agus Na Filí as an gceol. Yeah, déarfainn, déarfainn. D'éirigh sibh as ag deireadh na seachtóidí, ab ea? Yeah, díreach.
Sheinn muid don Phápa in 79 agus dúirt fear anseo liom nuair a bhí mé á rá leis, dúirt sé, ar chuir an Pápa fatwa oraibh? Dúirt mise, no, déarfainn gur thinwa é. Ná habair gur éirigh sibh, gurb é an Pápa go ndéana Dia grásta air, bun agus barr leis? Ní bheadh a fhios agat anois. Shíl mé gur bheannaigh sé do chuid píopaí. Sin é, sin. Bhuel, ar aon nós, thaistil sibh an domhan mór, bail ó Dhia oraibh, nó cuid mhaith dhó ar chuma ar bith. Is fíor, ó ea.
Chuaigh muid tríd an Eoraip ar fad agus Meiriceá ins na blianta sin. Ach bhí, bhí, bhí am iontach deas againn ar feadh deich mbliain. Mar bhí rudaí níos simplí, Mháirtín, an uair sin. Ar bhealach, tá an ceol ag éirí chomh proifisiúnta anois. Ach an t-am sin, bhíothas ag iarraidh a thaispeáint do dhaoine. Cé chomh hiontach is a bhí an ceol Gaelach is bhí á sheinm le sin a thaispeáint. Ach anois mothaím go n-úsáideann siad an ceol le taispeáint cé chomh maith is atá siad féin agus cé chomh hoilte is atá siad agus níl aon dabht faoi ná go bhfuil siad an-oilte agus an-mhaith chun ceoil a sheinm. Bhí, mar a deirim, bhí rudaí níos simplí an uair sin. An mairfeadh tú féin agus Na Filí ag ceol sa lá atá inniu ann, an mbeadh sibh ag coinneáil oraibh go dtí an lá atá inniu ann? Tá tá an scene sin athraithe uilig ach an mbeadh sibh in ann a bheith ag ceol in áiteachaí? Ó, déarfainn é. Eh. Ach is dóigh, ach níor lean sé go mb'fhéidir go mbeadh muid féin athraithe beagán Cha- níos sé- fulam. Caitheadh. Ach chaithfeadh sibh athrú Chaith- le haghaidh a bheith Ah, suas yeah. leis sin go bhfeiceann tú Yeah. daoine uaibh. eh. Ach tá mise rud seanfhaiseanta, cibé ar bith, creidim go bhfuil rud éigin iontach sa cheol Gaelach agus nach gá mórán athraithe ach cloí leis an rud atá ann le fada agus. Ar thríd an gceol a thit tú i ngrá agus a chas tú le do bhean agus mar sin? Bhuel, ar bhealach bhínn ag seinm cheoil leis na McPeakes ag Cumann Chluain Ard i mBéal Feirste ag na céilithe agus ansin chuala mé ansin go raibh cumann drámaíochta ann. Aisteoirí Naomh Bríd, Chuaigh mé síos go dtí sin oíche Dé Céadaoin ina dhiaidh sin agus bhí mo bhean Helen ansin so chas muid le chéile ansin. Agus tá clann agaibh bail ó Dhia oraibh agus tá tá tá tá leabhar ansin gar dhuit, leabhar filíochta Ó yeah. agus tá tá tá písín beag filíochta ann faoi faoi dhuine de do chlann iníon ab ea acu. Yeah, sin fá fá Nuala thug mé fidil air Sea. but as Nuala bhí sí ag seinm fidil. Sea. mo sheanathair An léifidh tú dúinn é ó tá muid ag caint ar an taobh sin Tá tagairt ann don phíob mar bhí mo mháthair i gcónaí saghas in éadan na píobe agus ar son an veidhlín agus shíl sí gur cheart dúinn mo sheanathair a leanúint agus an veidhlín a sheinm. Seo é. Fidil. Thall i Meiriceá, i mBoston, Mass. Dúisíonn méara meara m'iníona nótaí nua gur sean-nótaí iad ar fhidil a sheinneadh mo sheanathair i nDoire. nó go ritheann na ríleanna go réidh ar chasán atá foirgthe le fiaile, casán ceoil a ghlan Francie fadó. Mo mháthair a chuir an ceol i bhfolach go domhain diongbháilte in uaigh m'athar, chun nach mbeadh fhios againne páistí go raibh ealaíon na fidile ar a toil aici, mar ba dhual d'iníon Francie. Nach trua, ar sí, nuair a sheinneas píob, nár dheineamar margadh fán veidhlín úd, is ní bheidh an seana-phíobán aosta ina thrillín agat, a fhios agam gurb ionann iad seamsur píbe nó bogha fidile chomh fada is a bhain le bóthar an cheoil. Faoi ualach na mblianta tá ceoltóirí folaithe, monuar, ach fanann fós na foinn. Athbheirtear sean-nótaí na fidile go húr ar phíob, nó go saolaítear as an nua ar fhidil nuála i mBoston iad. Seamsur píbe nó bogha fidile. Níl ionta ach maidí leaca an oileáin ar fás. Seal seo agus seal san go deireadh na scríbe. Dáiríre féin, agus beag bídeach nach bhfuil seal mise agus thusa tugtha freisin ag comhrá le chéile, ach tá rud beag bídeach amháin eile a luaigh mé ansin ag an tús, na teangacha eile seo atá tú ag bailiú, a bhfuil suim agat iontu, sa Spáinnis agus abair agus chuile bhlas mar sin. Tá tú ag foghlaim ceann nua eile? Bhuel, tá le cúpla bliain tá mé ag foghlaim Seapáinis. Agus cén méid, cén méid ceann ar fad atá tú ag foghlaim? Bhuel, difear agam. Difear? B'fhéidir cúig cinn nó mar sin. Cúig cinn. Ach tá cúpla focal Béarla agam, cúpla focal Gaeilge. Tá roinnt mhaith. agam mar bhí mé ag léachtóireacht sa Spáinnis le Control Engineering nuair a bhí mé thall ansin. But tá sin agam le blianta. Thosaigh mé ansin ar an Ghréigis agus bhínn ag dul go dtí an Ghréig go minic. An ea? Bhuel, ní fhéadfaidh muid ligean leat ach an oiread anois gan píosa ceoil uait agus fonn a bheas mise.